ndị be anyị ndewo nụ n'ihe onyonyo nke a m chọ iwetara unu achọrọ m ikwu maka ihe ndị mmadụ na-ekwugasị na maka ezinụlọ achọrọ m ikwu iti uche nke m na ya mana tupu m kwuo nke ahụ ka m kwuodị maka ihe na-eme kịta bụ ọya ọya korona virus um, onweghị ihe enweghị ihe ka nke a ya ekwu ya na eji m n'aka na ọtụtụ n'ime unu anụgo ihe ekwugo ekwugo maka ya na ike nkwụcha ike nkwụcha maka ọya ike nkwụcha abụrọ ụjọ ị na-akwọ aka ịkwọ aka ọfụma na ị ya akpachapụla anya ịfụ njirimara ọya anụ ọ bịa gị n'arụ ka i jee jekwu ndị ya enete gị anya maọbụ iwepụ onwe gị ebe ndị mmadụ nọ ị na-akwọ aka gị kwọ aka ọfụma ịkwọ aka ihe dịka tịnkọm iri abụọ ma ọ bụ welukwu hand sanitizer wee fichaa aka gị ka anyị na-eme nke a ka ọya gbaala anyị ọsọ um, ihe m chọ ikwu maka ya bụ ihe a na-ekwu oge ọbụla um, achọrọ m ikwu uche m maka ya ọ na-abụ maka ihe a na-ekwube maka ezinụlọ di na nwunye na-anụba nwa ihe ya bụ oge ụfọdụ a na-ekwu maka ya mgbe ọbụla dịka ọ naghị eju afọ ihe dịgasị maka e kwuo maka nwoke na nwaanyị nọ n'ụlọ kedu onye na-esi nri kedu onye na-asụ akwa ya bụ nkata ọ naghị agwụ agwụ maka ọ na-adị ka o nwee mgbe ọ ya abụ elukọ e bidokwa n'isi na-ekwugasị ihe ekwu ihe m chọrọ ikwu bụ uche nke m uche onye adịghị ya njọ o nwe ka uche nke gị ya enwe ihe dị iche na nke a ihe dị iche n'ebe nke m kwu nọ mana nke dị na ya bụ e luo ya mee nke dị ya mma ịghọta ị nụọ di ma nwunye unu baa unu mee nke dị unu mma nke ga-alụrụ unu ọlụ ọ na-abụ a na-akpa nkata a na-agbaghasị okwu anyị fụ na ndị kacha ekwu ma bụ ekwu maka ya bụ ndị anụbeghị nwaanyị ma ọ bụ anụbeghị di ndị anụbeghị di na-ebu ya n'isi mana n'uche nke m onye luo ihe baalụ gị nke baalụ gị mee ya ọ bụrụ na ị ma na-esili di gị nri i jee chọọ nwoke o nweghị ihe o ji ya kpọrọ nụba ọ bụrụ na ị chọọ ka ọ bụrụ na iwu bụ na nwunye gị na-esili gị nri i jee chọọ nwaanyị enweghị nsogbu ị na-esili di ị na-esili di nri nụba ihe a abụrọ ihe a ga-eji wee dọkasịa arụ ịghọta enwe ihe okwu o nwere okwu ndị ka ndị ka onye ya esi nri maọbụ onye ya asụ akwa dị ọkpụrụkpụ ama na-eji ekwesịrị ị na-akpa ị na-asị nwunye m na-esiri m nri nwunye m na-asụrụ m akwa ị jụ onwe gị ajụ na ihe ị ji adọkasị arụ o nwee nnọọ onye nwere ego nnọọ onye buru nnukwu ego nnọọ nye gị sị gị ka e nye gị ka e kpọta onye na-esi nri onye osi ite na be gị ka ọ na-esiri gị nri ka nri ghara ịbụ nsogbu nnọọ ị ya asị na nwunye gị isi nri maọbụ esina nri ka ya na-ekwu okwu ya maọbụ a sị nnọọ ka e gotelu gị igwe na-asụ akwa ya washing machine dobie na be gị ka ọ na-asụrụ gị akwa ị ya asị na nwunye gị asụna akwa maọbụ ịsụ akwa ga na-eselu gị okwu so onye lu malụ onye ji ekobe akwa ebe ọ ya ma afịa ahụ ikorokwa ihe abụghị ihe e ji adọkasị ahụ i ruo i je chọrọ ọ dị gị ka ọ dị ya unu aba na-eme unu o si dị unu ọ bụlụ nwoke ka esi nri o sibe nri a na-eri n'ụlọ ọ bụlụ nwaanyị ka esi o sibe nri a na-eri n'ụlọ ehm, ọ bụrọ ihe a na-aba apụta na social media mgbe ọbụla were na-aba mba onye nụọ nwaanyị ma ọ nụọ di ị malụ nke na ị malụ ka o si agalụ unu ọfụma unu ewere aka ahụ na-eme ya ọ bụ ka ọ ha m n'ọnụ ka anyị malụ anyị malụ ka anyị si ekwu okwu anụ a ka anyị ghara iji ihe ekwesịghị ịbụ okwu kpọrọ okwu ọ na-enye anyị nsogbu ị baa be gị ị na-eme ya na-emesi ya ike ekwena ka ihe ndị ọra na-ekwu bụrụ ihe na-ebutere gị nsogbu n'ezinụlọ ị bụrụ nwaanyị na-esiri di gị nri ifere adịrọ na ya mebe nnọọ ka o si dabatalụ gị ka o si dị gị mma na-alụrụ gị ọrụ ị bụrụ nwoke na-esi nwunye nri ị na-esi ekwena ka ihe ọra na-ekwu ee eh, na ọ na-esiri nwunye nri o nwerọ ihe o me o nwere ka ọ bụla ka nwunye gị esi nri ime nji maka na nwaanyị na-esi nri ị na-eli ihe enweghị isi maka ka ma nwaanyị na-esi ị ma ka ihe arụ gị dị i jili aka gị sie ya ọ baa gị arụ ị dị happy nwunye gị adị happy ọ bụ ka ọ ra m n'ọnụ uche onye adị ya njọ ka ọ dị oge ọzọ